Anthu omwe ali ndi ulumali akukumana ndi mavuto osiyanasiyana mdziko muno zomwe zikuchititsa kuti ena mwa maufulu omwe ali nawo aziphwanyidwa. Koma kodi tikamakamba za ulumali tikuyang'ana nkhani ngati ziti? Nanga mavuto omwe anthu omwe ali ndi ulumali ndi ati? Pofuna kukonza pomwe pakulakwikapo pakuyenera kuchitika chani? Ndikulandireni mu zokambirana zapaderaderazi zomwe tikhale tikuzukuta nkhani zokhudza ulumali maka mavuto omwe amayi omwe ali ndi ulumali akukumana nawo mdziko muno. Zokambiranazi akutipatsira ndi a Disabled Women in Africa ndi thandizo lochokera ku GIZ. Nde muzokambiranazi lero tilitu ndi a Hilda Macheso amene achokera ku bungwe la Association of People with Albinism Malawi, APAM, ndiso a Susan Nyahuwa amene akuchokera ku bungwe la Special Olympics Malawi. Mwapaderadera tikulandireni ku program imeneyi. zikomo kwambiri pamene tikuyamba zokambirana zathu tikumemeni amene mukutionera kuti ngati muli ndi ndemanga kapena mafunso pa nkhani zomwe tikukambirana lero tiyimbireni kapena kulemba uthenga ndi kutumiza uthengawo ku 0888 144 747 0888 144 747 ine dzina langa ndi sam kabambe Tiyambe ndi kumvetsa kuti nkhani yokhudza ulumali, tikamati munthu uyu ali ndi ulumali, ulumaliwu ndi chani kwenikweni? Tikudziwa kuti inu muli ndi upangiri umene muli nawo ndi zambiri zimene mukudziwa ku nkhani imeneyi. Amene ndikucheza nanu lero a Hilda komanso a Susan, sitikudziwa kuti ayambe ndani koma timati tiyambe kusanthula makamaka funso limeneli.
okay mhm. ulumali mhm. kwenikweni akanena zokuti munthu ali ndi ulumali zimatanthauza zokuti ali ndi capacity yopanga chinthu china chake mhm. eti imakhala limited timati pepani mundikhululukira chifukwa kuti chichewa nthawi ina yake chimakhala ngati chimavuta komano timanena zokuti ndi condition imene imakupangisa zokuti imakupanga timati limit ma functionalities a tsiku ndi tsiku ngati mmene ungagwirire ntchito ngati mmene anthu amagwirira ntchito ndekuti pali standard ina yake imene anthu anayiyeza yoti iyi munthu ukuyeneka kugwira ntchito motere ukuyeneka kupanga function motere ngati pali chinthu chimene chikupangisa kuti usathe kukwaniritsa kugwira ntchito moteromo, umenewo timati ulumali. Ngati ulumali tiyerekeze wa maso, anthu ena amakhala ndi low vision ngati ine, low vision imene anthu ena mumatha kuona malembo ang'onoang'ono bwinobwino like kutali pamene ine ndiye kuti ndifunika kuti akhale pafupi. Ndiye kuti capability yonena zokuti ndione malemba aja ndilibe kusonyeza kuti ndili ndi ulumali wa maso. Mhm.
Alright. Um, Susan, tipatseni mwina maganizo anu tikamanena kuti tikukamba za ulumali makamaka mu- mukuyimvetsa bwanji nkhani tikukamba kuti ulumali ndi chani kwenikweni okay mwina kungonjeza imene wanena hilda ndi zoti imene wafotokozamo ndi, ndi momwemwe ndiye kungonjeza kungonena kuti ulumali ndi ngati chimene chimaima as a barrier kapena hindrance chimene chimatchinga kuti you should not interact ndi society mhm. mmene mm -hmm. wafotokozera hilda mwina kuonjeza kwake kukhoza kukhala kotero all right mm. Um, mwakambapo za kuchepekedwa kwa uh, upangiri kapena kuthekera uh, mukukamba kwanu uh, hilda komanso uh, mwafotokozanso bwino uh, susan koma mwina pamene tikupitira ndi uh, uh, makamaka uh, nkhani imeneyi ya ulumali uli m'magulu angapo ndithu mwina mutatiunikirako kwa aoneri athu kuti ndi magulu ati osiyanasiyana amene alipo kunkha- kumbali ya ulumali
Um, maulumali alipo osiyanasiyana pali ulumali wina wa mu ubongo ulumali wa mu ubongo umene umakupangitsa kuti mwina kaganizidwe kakhale ko, kochepekera. Pali anthu ena kaganizidwe kake komwe ndi zoti memory yawo imakhala zokuti ili slow kuti apange translate chinthu. Imeneyo timautcha zokuti ulumali kapena kuti sensory mhm. disability. Ya palinso ulumali wina wa mobility umapeza kuti anthu ena mwina kuyendera wheelchair amene ajawo ndi kuti mwina anavulala during mwina accident kapena ena anangobadwa choncho imeneyonso ndi uh, mbali inanso ya ulumali palumali palinso ulumali wina wa mmene anafotokoza Hilda kuti wa low vision kapena low vision impairment pali anthu ena kuti zinthu zina amaziona amaona pali kwena amayenera zokuti azione mwina atavala maglasi kapena kuti chinthu chija chikhale pafupi kapena pepala kuti afuna awerenge ndi kuti likhale pafupi mm -hmm. mambali ina ndikhoza kufotokoza choncho Mhm.
Alright, um, mwina ngati dziko tili ndi malamulo komanso tinasayinira malamulo ena omwe ndi apa dziko lonse okhudza kuteteza ufulu wa anthu omwe ali ndi ulumali. Um, mukuona kwanu tikuchita bwanji ngati dziko poonetsetsa kuti maufuluwa akulemekezedwa makamaka? tikhoza mwina musanayankhe funso lamene mukuonera ngati maufuluwa uh, ngati akulemekezedwa mwina titha kuwunikira mwina ma, ma bwinobwino kaye kuti uh, maufulu amene akukambidwa amenewo ndi ati makamaka chabwino mm -hmm. nde mukuona kwathu ngati anthu amene timamenyerera maufulu a anthu a maulumali osiyanasiyana ndiyambe kuyamikira boma chifukwa chonena zokuti ku Malawi kunoko tikati tipange malamulo amene ali inclusive malamulo amene olo tikati tipangenso adopt mmene mwanenera timapanga adopt malamulo abwino kwambiri ndipo Malawi ndi limodzi mwa mayiko amene malamulo ake amapanga asolid olo mukamapanga kuti mupanga ratify kaya mukufuna muyikemo ma- mufuna muwapange contextualize ku, ku Malawi kuno amakhala bwino Komano zinthu zimene zimakhala zikuvuta ndi implementation. Tili ndi malamulo osiyanasiyana ngati mwachitsanzo a tikudziwa tonse pali framework imene timatsatira anthu ya anthu amaulumali timati UNCRPD, United Nations Charter

sorry the disability national disability policy mm -hmm. yeah things like that so tinapanga bwino bwino and zimenezi zimene zikuyikano ngati kuti malamulo onena zokuti anthu aulumali tisamawapange view from lens ya medical yonena zokuti ali limited ku, ngati kuti medical ngati these are people who need like charity to work chani its now adopting like timati rights based approach eh? mm -hmm. komano kupanga implement on the ground zimene zikutani zikukhala ngati kuti ziku, ziku, ziku, sizili sitili at par ndi mmene tikuyeneka kupangira ngati mmene after kupanga adopt on paper mm -hmm.
mm. all right um, susan you want to add to that uh, mongonjezeranso mm -hmm. uh, we have crdp mm -hmm. imene It's a treaty imene ma, ngati kuti ma ubale umene anagwirizi, anagwirizana ma, um, ma countries onse um, dziko lino lapansi amene amateteza maulumali osiyanasiyana imeneyonso ikhoza kukhala kuti part imene imateteza mbali ina ya maufulu a anthu aulumali ngakhale ku malawi kunoko anavomerezanso ndi crdp anayipanga ratify in 2006 Komano ngakhale pali choncho ku Malawi kuno ndizovuta kunena kuti anthu ena amene sali ndi kuthekera kuti amvesese kuti what CRDP ikutanthauza kuti chani kapena anthu aulumaliwa amene mwina ali kuma kumamidzi osiyanasiyana kuti ndikovuta kuti amvesese kuti iwowo ngati dziko lapasi limawerengeranso kuti ali ndi kuthekera konena kuti akhoza kukasuma kwina kulikonse atakhoza kukumana ndi vuto lina lililonse kapena akhoza kukauza boma chifukwa choti bomalo linatenga nawo mbali kugwirizana ndi mgwirizano umenewo kunena kuti ngati pali zovuta zina anthu aulumali akhoza kupanga chonchi chonchi chonchi koma ndikovuta kuti akafikire kapena apange understand mhm. chinthu chimene chili zinthu mapolicies amene ali mu CRPD mhm. mwina ndikhoza kufotokoza chonchi ah, tinawunikira kuti ngati dziko tilitu ndi malamulo ah, komanso Tinasainira malamulo ena omwe ndi apadziko lonse okhudza kuteteza ufulu wa anthu omwe ali ndi ali ndi ulumali. Mukuona kwathu tikuona mukuona mukuona kwanu titero kuti tikuchita bwanji ngati dziko poonetsetsa kuti maufulu amenewa ah, akulemekezedwa ndiye pakuyamba kucheza kwathu munalongosolabe ndithu ma examples abwino ndithu a malamulo ena ndi ena amene akhazikitsidwa mdziko lonse lapansi ngakhalenso amene akutikhudza kuno ku Malawi mwapereka zitsanzo zabwino ndithu kwambiri timafuna kuti tizame pa kuyankha funso lokuti maufulu amenewa kodi akulemekezedwa tiyambe ndinu Hilda
so ndizoona ndithu mm -hmm. zokuti ma frameworks monga mmene talongosolera alipo ndithu mm -hmm. uh, for the most part tikoza kunena zokuti eya zinthu zikutsatidwa ndithu mm -hmm. fukwa timanena zokuti koyambirira umati chinthu chija ukachilemba eti umakhala kuonesa willingness to kupanga cooperate eti komano vuto limapanga lie pa tikakhala zokuti tikuchoka no kuchoka kopanga malamulo kufika no kuwafikira kuwafikira anthu mm -hmm. monga mmene ananena Susan pamakhala mavuto osiyanasiyana kuti anthu athe ku kumvesesa lamulo kuti likukamba zotani komanso zikhalidwe zathu zimene zili ku Malawi kuno zimene zimapangisa zonena zokuti olo lamulo lija litapangidwa zonena zokuti tiyeni tilemekeze maufulu a anthu aulumali zimakhalabe zovuta eti nde tikhoza kunena zokuti eya akutsatidwa komanso pali Kuti atsatidwe kwenikweni pali zinthu zinabe zimene tikuyeneka kupit, ku, kupitiriza kupanga, ku, it, tikuyerekeza ngati advocacy tikuyeneka ku pitabe kukamba kwambiribe za malamulowa kuti anthu aja azikawafikira. Mm -hmm. E.
Eh. All right. Um, Susan, mu, mungawonjezerepo bwanji pa mfundo imeneyi? Hai, zambiri ndikuti ndizimene wafotokozazi. Mhm.
okay mwakambapo za um, uh, mwina mauthenga ofunikira kuwafikira anthu komanso uh, kumvetsetsa uh, ndi- ndi mbaliso ina imene imakhala ngati ndi challenge komanso chikhalidwe ndimafuna mwina ati tisanapitirire kumbali ya chikhalidwe mutangotipatsako kutiunikira chithunzithunzi cha uh, zina zimene anthu amene ali ndi maulumali akukumana nazo chifukwa ndizovuta kwa anthu ambiri mwina kukhala ndi pa kumvetsetsa kuti anthu amaulumali ah, mavuto awo ndi otere ndipo tikuyenera kukhala nawo mu njira iyi Ah, titazama pamenepo pang'ono ah, Hilda mutangosanthulapo mwina pang'ono mwa mwina ma examples ena ndi ena in society that ah, anthu amene ali ndi maulumali akumana nawo kumbali imeneyi chabwino
anthu timadziwa zokuti kumudzi tikapita kumudzi timwina tisanapite kumudzi dziko lathu la malawi lili ndi malamulo amene aliyese li- malamulo amene aliyese amayeneka kutsatira koma tikapita kumudzi kumakhalanso miyambo komanso maseti a malamulo ena amene kumene kujaku that is literally law eti so it do, in as much as timanena zokuti tapanga ratify zinthu zabwera tikuyeneka kutsatira chakuti as long as chinthu chakumudzi chija sichinasinthe that one kumudzi kuja takes precedence mm -hmm. eti ndiye tiyerekeze munthu olumala amene akuyeneka kupangidwa include pa zinthu zimene zikuchitika kumudzi eti Komano anthu kumudzi kuja amakhala akunena zokuti okay munthu uyu ndiye kuti ndi wochepekedwa sangathe kupanga zinthu zosiyanasiyana eti malamulo aja ku- kumudzi kuja mwina a- anena zokuti okay musiyeni kaye chifukwa kuti tikuyeneka ku- kutani tikuyeneka mwina tiyerekeze tipite ku- kukalima kaya timati kudima tipite kumene kuja tikalime uyu ndi wochepekedwa sangathe ku- kugwira khasu ku- kutere kutere Akhala zokuti chifukwa choti malamulo a aja ngati chikhalidwe chikunena zokuti okay musiyeni mumuchitire chifundo is what nthawi zambiri kumakhala choncho mumvereni chisoni asapite nawo eti zinthu ngati zimenezi kumakhalabe kusala chifukwa chonena zokuti ngati akunena zoti mupangeni include iye uja amakhala zokuti ali ndi kuthekera mwa njira yake eti mm -hmm. kuti tizitha kumvetsetsa zokuti anthu timatha kupanga timakhala ndi njira zosiyanasiyana zopangira kanthu ndi chifukwa chimene nthawi ija uh, susan imene ananena zokuti ndi mabarriers ena kumudzi amene amapangisa zokuti zinthu azichita kuoneka kuti uyu ndi wa ulumali uyu si wa ulumali zimakhala ngati zimenezo Mhm. nde chikhalidwe nthawi zina zinthu zimene zimapanga promote chikhalidwe olo miyambo yosiyanasiyana imene imakhala harmful mhm. yosakhala timati baseless mhm. timati unfounded eti sindikudziwa zoti chichewa chake ndingathe kumasulira motani ndiye mundikhululukire okay.
oh, yeah. mwafotokozabe bwino ndithu um, ndikuona kuti um, pamakhala mwina kusamvetsetsa kapena resistance mm. Ah, nthawi zambiri ku mbali ya chikhalidwe pamene tikulongosola chonchemu pali adindo ena ndi ena amene angathe kutenga nawo mbali pofuna mwina kuthetsa ah, mavuto amene tikulongosola apapawa because uh, we should be honest kuti pali anthu ena ndi ena in a community amene pa chizungu timati they are more influential they have uh, a say imene ili yayikulu akayankhula iwowo tiyerekeze mwina mafumu uh, zimene zimabweretsa kusintha ngakhale ng- anthu ena amene ali ndi andale kumene azitsogoleri titero ndi anthu ena amene ali o- osiyanasiyana in society amene angathe kuti we should break uh, this um, makamaka kusamvetsetsa kumeneku kunkhani zokhudza anthu a- amene ali ndi maulumali mukuona kuti ndi anthu ngati ati amene angapange play a part uh, in contributing to this okay monga tilekeze ngati mmamidzi eti hmm. zikuyenera kuti ziyambikire uh, kwa ana ang'onoang'ono let's say mwina masukulu eti mm -hmm. maprimaries kapena masecondary schools ndekuti pakhale civic education uh, maziphunzitsi auze ana kapena kuti maziphunzitsi omwewo mwina during misonkhano ya makolo ija aziuza si poti masukulu ambiri aboma amene akusungaso ana olumala kumawauza zokuti izizi ndi nkhanza kapena kuti izi ndi zoyenera zoti munthu wa disability muzimpanga include kuti apange nawo izayi ndekuti as akamakumana chonchija ndi kumalongosolera that would be a way yonena kuti zichepetsa zinthu zina zimene anthu ena sakutani sakudziwa komanso mwina mazimfumunso mmene munafotokozera muja ndikuti akuyenera kuti awuzidwe mwina ndi a human rights kapena mabungwe ena ake amene amaona za ulumali kuti aziyenda mmamidzi ndikumapereka uthenga ngati kuti umenewo mm -hmm.
right um, chifukwa titango mwina funsapo kunena kuti mbali ya awareness ndi mbali imodzi imene imakhala yofunikira kawirikawiri um, titangofuna kupanga appreciate pamene tukamba za maufulu a anthu amene ali ndi ulumali uh, do we have enough awareness imene iliko ikupita in- in societies kukhudza different issues to do with uh, maufulu a anthu amene ali ndi ulumali mkuona kwanu uh, Hilda, and then we can also hear from Susan. So mukuona kwanga mm -hmm. awareness ilipo ndithu mm -hmm. imene anthu amakhala akupita kumakanena za ma mmene maufulu aulumali akweni maufulu a anthu aulumali komano mmene timapangira awareness ndi mmene palili vuto mm -hmm. eti Ine ndikhale opanga advocate for maulum, ma, maufulu a anthu amaulumali ndipite kumudzi ndikangowapanga gather anthu aja kenakono ndikawauze zokuti okay kusala anthu aliyense akuyeneka kukhala mmene aliyense ndi munthu ngati wina aliyense aliyense akuyeneka kupangidwa treat bwino bwino nkunyamuka kumapita sindingapange expect zokuti anthu aja amva zinthu zija asunga eti Sindingapite ineyo kumudzi kumakhala ngati kuti kudziika ndekha kuti ndikudziwa kwambiri kuposa anthu aja. Eti? Mm -hmm. And, but unfortunately zinthu ngati zimenezo zimene zimakhala zikunkera zimachulukira chulukira. Mm. Mukati mupange analyze ma advocacy strategy ambiri ku Malawi kuno. Anapanga adopt model yake imeneyo. Mm -hmm. Komano Mwina titati tione zonena zokuti mukapita kumudzi kuja kukapanga advocate nkuyankhula ndi anthu aja nkumva zokuti iwowo kumvesesa kwawo kwa ma, anthu amaulumali ndikotani mm -hmm. eti chimenecho nchimene tikusowekera nde mwina uh, awareness kapena advocacy itati yatenga angle imeneyoyo zimene zingatani zinga, mwina tingathe kuona kusintha mm -hmm. e. All right.
ndithu All right, Susan, you have anything to add? Uh, mwina kungoonjezera kunena kuti uh, environment yopangira advocate things of disability mm -hmm. isakhale malo kuti ni malo omwewo omwewo kapena pakhale pa ground pamasintha mmene mhm. pamapangira nthawi zonse pazikhala shifting kuti ya this time tikafikireko kumamizi kwenikweniko tikafike ku chitipa kumene kwene kumene anthu amene ati nkosafikika kumamizi cause ineyo ndayendako kumapita kumamizi oti ndakumanako ndi anthu okuti ndi adisability kupanga zinthu zosiyana zonena kuti anthu awawa samauzi sisamafikiridwa ndi mauthenga ena aliwonse okhuza ulumali kunoko ndikutali ndi malo ena kuti mwina ngati boma limayenera zoti litengepo kanthu ku chinthu chonena kuti litumize mwina apezepo ma means onena kuti anthu am- ngati amene ajawo akatani akafikiridwe ndi anthu ambiri onena kuti kuti tif- ti- pafunika pakhale strategy onena kuti anthu amene ajawo atani apezeredwe koma zomati awareness zichitikira ngati pa ground pomwe pomwepo kapena mtawuni mokhamokha ndikuona ngati zinthu zimenezo zitasintha alright okay tachoka ku uh, mwafotokoza bwino kumbali ya awareness and uh, some good recommendations kwa zina ndi zina zimene zikuyenera kusintha komanso kachitidwe kosiyana kamene kakuyenera kukhalapo kuti uh, tione kusintha kumbali imeneyo mwina tiyambe ku- tikambepo pang'ono ku nkhani ya inclusivity um, because i think it's another key area imene uh, tikumamva ndithu kudzera m'mauthenga osiyanasiyana kuti anthu amene ali ndi maulumali asasalidwe mm -hmm. pachina chilichonse uh, we have even seen mauthenga ena amene anabwera kuchokera ku boma kulimbikitsa kuti mabungwe osiyanasiyana muzochitika zambiri aonetsetse kuti anthu amene ali ndi maulumali sakusalidwa and uh, to assure that there is some inclusivity i want to hear from you uh, timve kuti mukuona bwanji kumbali ya kusalidwa kwa anthu, inclusivity, is there enough imene zikuchitika kuonetsetsa kuti anthu awa maulumali sakusalidwa mu zochitika zambiri in society?
Zikomo kwambiri. Mm -hmm. Kunena chilungamo mm -hmm. ndikati ndipange analyze pali ma activities ambiri amene anthu amaulumali ama amasalidwa samapangidwa include whether it be because of uh, limited resources kapena mwina sakudziwa zokuti akhoza kumpanga bwanji handle munthu amene ali ndi ulumali akampanga include mm -hmm. kapena mwina ikhoza kukhala kuti ndiku like kusala kumene mm -hmm. koti palibe chimene munga munga pange e eh, program iyi mwina you know si si accessible komanso sitikufuna input yanu mm -hmm. eti mm -hmm. nde zinthu ngati zimenezo actually ndi zochuluka kwambiri nde um, nde kunena chilungamo tikhoza pali zinthu pali, pali njiradi yonena zokuti pali zambiri zoti zikuyeneka kuchitika ndisa, ndisaname On- chifukwa nthawi zina ndi, okay mwina ndikapena ndiyankhe chonchi ngati kumalawi kuno statistics imanena zokuti anthu a aulumali akupanga eh, that was uh, by the way the 2018 statistics said kuti about 11.6 if not 11.8 percent of malawians have a certain form ya disability mm -hmm. ndiye mukati muone ma programming amene amachitika eti kunena chilungamo olo 5 percent kupanga include sinafike eti mm -hmm. so olo ife ngati ma, ma activist and ma advocate tikati tione national budget ija imene imabwerera mm -hmm. mwina mwina 0.01% eti ya budgetary allocations mm -hmm. imakhala ya disability like disability you know you, and ikakhala kuti yabwera much of it it's going already to ma salaries ama employers agogo ma employees kaya you know kuelekeza ngati ma departments ama ministry mm -hmm. amene you know so sizikupita kwambiri ku ma implementation or kupanga monitor ma programs kuti akhale more inclusive zikupita be ku like you know so it's ndi ndi ndi ndizovuta ndithu mm -hmm. ngati ma advocate actually kupanga tikuma tikupempha boma when we went ku global disability summit imene inachitika 2025 in april one of the key outcomes imene imayeneka kupangidwa adopt by um, all the countries ngati maiko onse timati amman berlin declaration imanena zokuti at least 15 percent of budget ikuyeneka kupanga cater for disability programming eti mm -hmm. all the activities kaya education you know shrh china chilichonse komano ikhale zokuti at least 15 kunoko kumalawi kuno that's what we are advocating for now and mm -hmm. we feel zoti if that happens at least ma programs ambiri akhoza kukhala no more inclusive all right mm -hmm. tikuona kuti um, takhala tikuona ma, ma campaign ena osiyanasiyana uh, including kumbali ya gender the 50-50 campaign which also advocates kunena kuti azimayi asakhale osalidwa mu zochitika zosiyanasiyana tikufuna tiunikire mwina kumbali ya amayi omwe ali ndi ulumali mukuona kuti maufulu awo akutetezedwa moyenera?
Si maufulu onse amene azimayi akutetezedwa mhm. especially here in Malawi. Mhm. Ah, kuti muone the recent elections amene achitika panopa ah, we haven't heard kuti panali munthu wina ake mzimayi wa ulumali amene mwina anapanga ku- an- ningoti the population ya azimayi imene anapanga contest kuti apange nawo kuti anawina i don't know kuti mwina panali ma reasons ena a anthu aulumaliwo kapena kuboma koma mostly if you, you can mwina kuyambira mbuyomu sitinaonepo mparliament muja mukunena zokuti ah, mwina 50% ya anthu aulumali ndi amene ali mu parliament as mmene maiko anzathu ena mmene amapangira. I mean the recent elections inaonetsa the number of people ya azimayi amene apanga contest as kuti kukhala ma leaders. So we can say kunena kuti ma ex, pali exclusion ya leadership kwa azimayi kuti sakumapatsidwa mwayi azimayi aulumali kuti apange nawo ngati akhale ma leaders. You can even go into public, pub, private sectors. Ma Ma institutions ena sangalole kuti mzimayi mwina agwire ka akhale HR kumuona ndi mmene akuonekera. Not because kuti tikunyoza kapena ti- sitikunyoza komano ma kuti muonesese ma private sector ena kuti mukawafunse zoti population ya anthu aulumali amene muli nawo panopa ndi angati sakakuuzani. nde we can say kuti pali exclusion in leadership mm -hmm. eyetu all right because of time we, we have run out of time i want us to conclude mm -hmm. koma ndimaganiza kuti tipange conclude timotere kuti nkhani ya malamulo uh, malamulo omwe tili nawo pa nkhani ya ulumali ndi pati pomwe mukuona kuti pakufunika kukonzedwa nanga pakonzedwenso motani briefly in, in, in, in 30 seconds uh, hilda and then we'll conclude with you susan
Honestly monga mmene ndanenera muja implementation tikuyenika kupanga uphold implementation tipange move from writings and tipange sure zonena zokuti anthu amene ali mmamidzi athe kupeza information ija in an accessible manner and if possible ma china chilichonse chokhuza maulumali chikhale mu i- timati easy to read version kuti anthu akumudzi amene amavutika nkuwerenga at least nawonso adziwe zimene ma- malamulo okhuza maufulu a anthu aulumali akunena zikomo right susan Ah, ndikuonanso ngati kuti uh, when making policies azipanga include anthu a disability cause iwo aja ndi amene ali ndi say yayikulu cause if i- they want to talk about accessibility iwo ajawo ndi amene amamva kuwawa ndi amene angayankhule zambiri kuuza boma kuti mukamapanga malamulo mutapanga chakuti chakuti chakuti makamaka ma buildings mutamanga mwakuti mwakuti ndikuona ngati akamapanga ma policies azipanga include anthu ngati amenewo asamapange anthu omweomwewo komanso ma department osiyanasiyana ka mdf ka police kaya ndi kwina kulikonse akamapanga train anthu pazikhalanso subject ina yonena zokuti aziphunzitsa zinthu zokhunza ma issues ena okhuza disability kuti anthu ena ake azidziwa ma rights awo
umutu ndi momwe tatsirizira zokambirana zathu zapadera zomwe akutipatsira ndi a disabled women in africa ndi thandizo lochokera ku giz pa zokambiranazi tinali ndi hilda macheso amene akuchokera ku bungwe la association of people with albinism in malawi apam komanso susan nyahuwa